Ndị Igbo ada aba afa mbagheri n'agbanyeghịkwa na ụfọdụ kịta dịka anyị si kwu na abara were we afa Igbo tụfuo wekọrọ sọ afa oyibo na-aza mana ọ dịghị mma ma ọ bụ ha ga azagoro afa Igbo aza afa inwe enweghị ebe isi metụta ya mana ị bụrụ ezigbo nwa afọ onye Igbo ị bụrụ ezigbo nwa afọ onye Igbo ị ga-ama afa ị ga-aba nwa gị ọ bụ Igbo sị na ụzụ amaghị akpụ ogene ọ nee egbe anya n'ọdụ ọ nee egbe anya n'ọdụ mana onye ọbụla nwa afọ Igbo zuru ezu mụtara nwa imirikiti oge ọ na-abụ ọnọdụ eji wee mụ nwa Igbo si were aba afa iji ma atụ o nwere di na nwunye ga-abịa sị na ọ nwa nwoke ka ha chọrọ na ọ nwa nwoke na ọ nwa nwoke ha wee ba Chineke amụọ nwa ahụ ọ bụrụ nwa nwoke ha baa ya ka m si yọọ Chukwu ka m si yọọ Chukwu ha na-enwe aṅụrị ka m si yọọ Chukwu pụtara as I asked of God as I asked of God ọmarịcha afa etu a ka o si wee dịkwa n'afa niile dị iche iche kwa ndị Igbo na-aza Igbo na-aza ekpere amaka Ekpere amaka. Prayer is awesome. Prayer is awesome. Ọ ihe ọ pụtara. Ya bụ na onye onye otu onwe onye si wee dị otu onye na chi ya si were aga maka ndị Igbo bụkwa dịka m si kwu ndị Igbo bụ ndị Igbo bụ agbụrụ ma Chineke na-akwanyere Chineke ugwu ya bụ otu a ka ha si dịka nkụzi na nkụzi nke gara aga ịkụzi maka afa a na-akpọgasị Chineke Chukwu, Ezi Chukwu Okike Abịama afa dịgasị iche iche n'ọnọdụ e nyere akpọ egwu na-echegodo Chukwu. Ọ kọwakwa ihe onye ahụ na-achọ ikwu maka Chukwu. Etu a ka ọ dịgasị etu afa Igbo dị iche iche dị. Igbo na-aza afa m efuna ma aha m efuna. Let my name not get lost. Ee, ezigbo afa ka ọ bụ. ezigbo afa ka ọ bụ a bịakwa n'afa a na-aza aza dịka m si kwu a na-eji afa enwe egosi ebe onye na onye a bụ onye Igbo ma ọ bụ akụkụ Igbo onye si ọ dị mkpa hinne ndị Igbo ejizina afa gwuo egwu ncha ncha ọ zọpụtagokwa ọtụtụ ọ zọpụtagokwa ọtụtụ na nsogbu dị iche iche o nwere ndị Akụkụ Igbo ga-abụ na-aza ihe dị ka Nwoko Nwoko ehe Nwoko bụ afa ndị Igbo ọ ndị saịdị Abịa Imo na-aza ya o nwere onye a ga-aba ajụ afa ya ngwa ọ bụrụ onye aka nọ na nsogbu nwere ọ sị afa m bụ Nwoko okwu ha anya ndị Igbo ndị Igbo n'ebe ahụ aka nọ na poli- na- n'ọnọdụ inye ya inyere ya aka ma ọ zọpụta ya ma ọ bụ Gbuo ya na nku, ihe ọ ga-eme ka o wee nwee ike napụta onwe ya. I si n'afa ahụ malụ ọ nwanne ya di ya ahụ, ọ zọba ya, ọ zọba ya. Ya bụ na mgbe ị pụtara dịka onye Igbo, a na-akpọsịta afa ndị Igbo, ị sị na afa ndị Igbo nwe ka ọ dị. Nkụzi anyị na-akụzi dịka anyị si kwu, ọ bụrụ na dịka na ị na-eje itinye nwa gị mmiri chukwu ụka ọ sọ gị na-eje ụka ọ sọ gị na-eje

Ọ bụrụ ha na afa ahụ na-enye Chukwu otito, ọ banyere. Ọ banyere. Ị ga-eji ihe dị ka Toochukwu, Toochukwu, mee nwa gị mmiri Chukwu. Ọ banyere. Ya enwekwana ụkọchukwu ma ọ bụ ụkọchukwu ma ọ bụ onye pastọ ka esi were akpọ ya ndị na-agba odibo na n'ekwu aja ọ sị gị na gị wepụ afa nke a na afa afa mmiri afa Igbo na na na-enye Chineke otito afa Igbo na-enye Chineke otito oriri nne ya eme mmadụ mmiri chukwu ọ bụ alụ na afa nwa gị nke izizi bụ afa Igbo nke etiti afa Igbo afa nna ya afa Igbo ọ na-agbakwa anya mmiri mgbe ụfọdụ na ị ga-afụ ndị Igbo gụgoro akwụkwọ ọfụma ikwu ya sị ya ee a mụọ nwa ọ bataha afa oyibo ọ nwụgo ofu onye gwara m ya na ndị ihe onyonyo agaghị akpọ afa mmadụ na nwa m nke izizi afa ya izizi bụ Chimapụta afa nke ịbụọ Ọlụebube Ya bụ afa mmiri chukwu ya afa nna anyị bụ Nwoye onye anyị na-aza onye ahụ wee sị m na nwa m ọ bụrụ na o nweha afa oyibo batara m na mgbe ọ ga-eto na ọ ga-enwebe ihe ndị oyibo na-akpọ inferiority complex wee mụchacha anya aha amụ onye akwụkwọ onye a sị onye pụtara ọkpụrụkpụ n'obodo bịa bụrụ onye igbo ndị a na-akwanyere ugwu n'ọha ga na-egosi ebe a na-aga wee sị ya na iwe si na afa na Ọlụebube because uh, mmiri chukwu na Ọlụebube na afa ahụ adịghị enye chineke otuto m wee sị ya na na ọ maghị ama ihe ọ na-ekwu M wee sị ya na ọ sọ chineke nna na-alụ ọlụ ebube onye zara Ọlụebube ekwensu ada alụ ọlụ ebube Ihe ọ na-eme bụ ndị oyibo na-akpọ ya abracadabra abracadabra ka ekwensu na-eme ekwensu ada alụ ọlụ ebube onye na-alụ ebube ọlụ ebube bụ eze chukwu okike abiama ya ọnwago ọlụ ebube ọlụ ebube chukwu ọ bụghị na ị ga-etizi chukwu ị kpọọ ya ọlụ ebube afa ahụ abanyego afa ahụ abanyego ọ bụ ịkpọ ya ebube chukwu ebube chukwu The glory of God, glory of God, ọlụ ebube bụ the miracle of God, ọlụ ebube Chukwu, the miracle of God. Afa karịrị, afa karịrị, kedu maka Chioma, Chioma, the awesome God, awesome God, Chioma. Afa ndị Igbo riri nne, ọ bụrụ na a bịa ka e wepụtacha ha ncha niile ka o si wee dị. Ọ ihe isiokwu anyị bụ were afa Igbo kpọrọ ihe. Ọ gị ka ọ bara. Ọ na-egosipụta ozugbo na ị bụ nwa afọ Igbo. Daalụ.